Ní bheidh ach spás do dhá fhoireann ó Roinn 2A i Roinn 1B i fiche fiche cúig nuair a dhéanfar athstruchtúr ar an tSraith Iomána Allianz. Tar éis dóibh cailliúint i gcoinne Cheatharlach, ní raibh aon spás do drochthaispeántas eile ag contae Laoise. Ina gcoinne an deireadh seachtaine beag seo bhí seaimpíní Christy Ring An Mhí. An éireodh leo rogha na coitiantachta a chloí i bPáirc Tailteann? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta. Roinnt mhaith athruithe le déanamh ag Seoirse Bulfin seachas an fhoireann a bhí ag contae na Mí. anuraidh mar go leor imreoirí imithe. Beidh Jarlath Ennis, Simon Ennis tábhacht dóibh sna cosantóirí agus lár na páirce Kris Gorman agus Tom Shine ról an-tábhachtach acu siúd. Más féidir le James Murray agus James Kelly aicsean a dhéanamh chun tosaigh, beidh seans acu inniu. Maidir le Contae Laoise, bhuel, chaill siad siúd in aghaidh Cheatharlach so níl aon spás fágtha do aon bhotún eile. Enda Rowland ag leanúint leis sa gcúl, Pádraig Delaney, Podge, mar is fearr aithne air, mar leathchúlaí láir agus Patrick Purcell lár na páirce. Tá gearradh tanaí á úsáid ag an dá fhoireann anois ar ndóigh ach tá an t-am seo an tseilbh caillte ag Contae na Mí, má tá, níl. Cic saor buailte ar aghaidh. Tá an leathchúlaí láir Simon Ennis, tá seans ag Simon b'fhéidir taobh amuigh den líne ceathracha cúig. Buailte ard aige, buailte deas aige thar an trasnán. Enda Rowland, díreach amach sa lár. Pas le de, ah, pas álainn an cúl, cúl, pas láimhe sin le fáilte anois ag Paddy Purcell, Paddy fós ag dul arís seans ar cúilín, an cúilín scóráilte, an pas láimhe a chruthaigh an scór sin. Rowland anois is é ag bualadh amach. Bíteach fada dhá chúilín idir na foirne, foireann an bhaile ag déanamh go maith anseo i bPáirc Tailteann. Ach an tseilbh caillte ansin acu agus seans de fhrithionsaí, an Mhí ag teacht tríd isteach do Tomás Keyes. Keyes an pas trasna seasta leis féin agus tá an cúl scóráilte ag Jer Quinlan. Bhí seilbh ag contae na Mí, chaill siad seilbh agus nár íoc siad as. An pas trasna ag Quinlan seasta leis féin éasca ón áit sin. Sé chúilín eatarthu go tobann, is tarlaíonn sé sin. An Mhí ag teacht arís, an tasc curtha ar aghaidh ansin. Mór-ghá le cúilín ansin. James Murray, buailte ard aige, buailte go deas ag James Murray. An-scór, freagra maith. Sroichtear Ceatharlach. Laois a bhualadh, ar ndóigh. Tá an brú orthu, gach duine ag iarraidh a bheith i Roinn a hAon B. Laois a thugann an pas ar aghaidh, tá seans ar chúl eile agus tá cúl eile! Mossy Keyes an t-am seo agus anois, go tobann, tá bearna mhór idir na foirne. An pas isteach go Mossy Keyes, ní raibh seans ag an gcúlbháire. 2, 8 le 0, 4, tóin tar eis titim as iarrachtaí na Mí, faraor. Paddy Purcell ag teacht arís, ard ó Maughoney. Pas curtha isteach aige. Siúd é Aaron Dunphy agus í beatáilte isteach ag Aaron Dunphy, nach bhféachann sé an-simplí nuair a dhéantar mar sin é. Tá rith an ráis anois le na cuairteoirí anseo agus an tríú scór scóráilte, tríú cúl, ba cheart dom a rá, an tseilbh anois ag Contae na Mí agus tá cúl ag teastáil uathu go dóiteach. Ní bhfaighidh siad an ceann sin iarracht sin an ceann sin gearr amach imeartha ansin ag Liam Ó Conaill do Laois. Bhfuil siad ag smaoineamh ar a gceathrú cúl b'fhéidir? An pas deas ó David Dooley isteach anois, faighte anois ag Martin Phelan, Martin Phelan fós ag dul thríd agus Martin Phelan, tá an ceathrú cúl scóráilte ag Laois anseo. Agus tar éis deich nóiméad a bhí an-iomaíoch, tá Laois ag tarraingt leo go réidh anois ar chlár na scór. Seans anseo b'fhéidir ar chúl ag Co. na Mí. Ach an smacht a d'imigh ansin ar Jack Walsh. Tá sé faoi bhrú ag an gcúl báire. Deacair bualadh amach i dtreo lár na páirce. Na coinníollacha deacair anseo anois. Seo an seans anois ar deireadh ag Nicky Potterton curtha thar an trasnán ach bhí seans ar chúl ansin ar feadh tamaill. Amach ansin i dtreo lár na páirce. Clibirt imreoirí. Teacht amach as an gclibirt sin. Simon Ennis. Buailte isteach. Tá sí tite i mbéal an chúil. Tá sí fós ann. Níl sí glanta fós seans ar chúl. Tá an cúl scóráilte ag Pádraig O'Hanrahan. Cuma níos fearr ar chlár na scór. Sin an méid. Faraor atá i gceist. An liathróid ard isteach. Níor láimhseáil na cosantóirí rómhaith é agus bhí an seans ag Hanrahan. Síos an taobh seo arís anois agus beidh Laois ag coinneáil súil air, ar ndóigh. Corn Sheosaimh Mhic Dhonncha chomh maith agus an seans ar chúl, an tsábháil ag an gcúl báire. Fós i mbothán. Seans ar scór eile buailte amach anois agus b'fhéidir go mbeidh siad sásta le cúilín an t-am seo. Siúd é Aaron Dunphy, Aaron Dunphy thar an trasnán. Rinne Charlie Ennis go maith. Agus é ní fada uainn an fheadóg dheireanach agus go deimhin sin í an fheadóg dheireanach agus bua slachtmhar anseo ag Laois anseo. Tá siad ag treabhadh leo.